achọrọ m ịma ife unu na kọment na kọment sekshọn achọrọ m ịma ife ị na-akọ ife so ịkọ ị kpọ m iyi m kpọgwalụ ị ife ọbụla ị kọrọ m i were isi buru ife ọbụla ị kọ m i were isi buru ịkọ m ịkpọ ịkọ nke na-adịrọ mma m were kọmentị ime vidio ọ gbasara ọrụ m ife ọbụla ị chọrọ ịkọ na ije na peji ije kọbịa ya bịara na nke ngwa m ife m na-ekwughie peji a bụ maka iput stop to anaba ayalụ isi unu ada arụzi ọrụ ụmụ nwaanyị be anyị ọ na-emekwa anaba ayalụ ka ọ sọ unu nwa bụ ụmụ nwoke ya na-eme anaba ayalụ with mgbadike a unu bu na unu unu na-anara ama ebe ọ ya esonye unu a na-eme anaba ayalụ n'ụwa niile gba gburugburu the whole world ndị Igbo na-eme anaba ayalụ the whole world ndị Igbo na-eme anaba ayalụ o nwere my cousin nọ Brazil o jega ebe a mụọ okeke mụọ okafọ mụọ okeke mụọ okafọ zu ee kakwugharịsịa i- i- e- e- mee nke nwa na o mere atụ ya n'ime ọ dịsịa n'ime nọrụ n'ime wee karụ from there ọ pụta ebunata ya ọ- ọ- ọ- ọ- ọ- ọ nọrọ na naijiria wezi yọọ pasta na-akakwugharịzi na naijiria anaba okeke na okafọ ọ mụrụ na brazil kpọf- kpọsịa aka ya emezi e jee baa wa afa igbo amụla ana ebe ị makwa na ị mụrụ nọ na strange land ka ị nọ nọ na anị na-abụrọ obodo ime i jee baa wa afa igbo na ọ dịkwa na afa igbo ị bara ya na aka anyị akpọbi otu ịsakalụ ịsọkwurugo natara naijiria anyị echekwezi kpọwazie ya Ch- eh, Ch- chidimma ọ sị na ọ chidimma nke nwa bụrụ the other one bụrụ ifeanyị so afa a ka anyị na-akpọzi nwa ya ebe a ọ kwa nwaanyị onye ọcha brazil ya na-akpọ nkanka afa a ka ọ ya na-epronansịrị ya anyị emefe jee baa wa afa igbo na ọ dịkwa e na fa amụgo nwa gịnị mere gịnị ka anyị eme unu gbasatara anaba ayalụ ndị igbo ndị igbo ụmụ nwoke gịnị ka anyị eme unu ụmụ nwaanyị anaghị eme anaba ayalụ nwaanyị mụọ onye ka ejikwa anyị nọ nwaanyị nwa nwa onye ka o ji aga ije na strange land mụọ nwa nwaanyị nwaanyị this thing nwaanyị obodo ebe i jere anaraghị nwa because ọ nwaanyị nwe nwa nwaanyị nwaanyị igbo jegodu amerịka jee kafanchan mụọ with onye ọcha mechakwa ma na kpọrọ onye ọcha anata onye nwe nwa so why ụnụ anyị ekedore mgbadike ụnụ elili why na ụnụ anyị ejere mụọ born throway why na unu ejere mụọ ya ije obodo na-abụrọ obodo gị i jeli na ọ chọba ịpụta i mee fim ị mịta ya unu chọrọ ịnụ ụtọ nụluo ụtọ ya n'isi unu chọrọ ịnụ ụtọ ya nụluo ụtọ ya n'isi unu anyị emenwere ihe bụ dịka na na ihe na-apụta ị mịchapụta ya na ihe na-apụta ị mịchapụta ya like

nke ndị ụmụ nwaanyị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo bụ nke na-ewe m iwe bikos ebe a ka m nọ anọrọ m amerịka but amasị m na anaba ayalụ unu juru ụwa niile ifere ọ na-emekwa unu i mee mee mee mgbe ọ dịka ọ chọ ịpụta ị mịta ya ị tụkwasị ya na na na na nni nwa tụkwasị ya na nni nwa like this debi ụta onye osisi ya ọ nyụsịsịa i zuru ike na ọ bụrụ iwu ka ị nyụsịsịa ụtụ ya i je nyụnye ị mụọ ị lapịa ebe a ka kwuru nata naijiria ị mụsịsịa ife niile chukwu nna nye yi nata naijiria duruzie nwaanyị igbo ị sị na ị fụrọ nwa ibo die nwaanyị na nwaanyị a hei ọ mụtarala m nwa ị mara na ị nyụsịsịgo ife niile ya amụtara nwa kịrịkpara chakwa ahụ ncha niile anya